So, is dóigh, beannachtaí chugaibh ar fad as ceartlár na Gaeltachta ar maidin, sin é Inis Meáin. Tá an ghrian ag scairteadh sa spéir agus is dóigh, cuma ar an lá gur lá maith a bheas ann ar chuile bhealach. Is mise Mairéad Ní Fhátharta. Is as Inis Meáin ó dhúchas mé. Is ann a rugadh is a tóigeadh mé. Feidhmím mar Chathaoirleach ar Chomhlacht Forbartha Inis Meáin agus mar Chathaoirleach ar Mheitheal Ghaeltachta Chonradh na Gaeilge. Chomh maith leis sin, is dóigh gurb é an post saoil mo bheatha ann ná a bheith mar Phríomhoide ar Choláiste Naomh Eoin, an bhunscoil áitiúil anseo, or an mheánscoil áitiúil anseo, dá gcloisfeadh siad mé. Agus ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, is dóigh go ndéanann mo phost agus mo shaol, tá sé ar fad faoi chúrsaí Gaeilge agus cúrsaí ceantair, agus ag iarraidh bheith, cothú, is dóigh, cothromaíocht go bhfuil tú ag caomhnú do cheantair ach fós go bhfuil tú in ann slí bheatha a bhaint amach agus go bhfuil todhchaí ann dhá chlann. Tá míle fáilte romhaibh ar fad chuig an gceardlann seo inniu. Is seimineár oibre i ndáiríre atá ann. Is dóigh gur é fócas an lae ná oibriú ar na moltaí seo atá curtha le chéile ag Conradh na Gaeilge i ngleic le pobal na Gaeltachta le píosa. Anois tá Conradh na Gaeilge ag tiomáint an phlean seo ag tabhairt guth dó ach dáiríre is linne ar fad Is le pobal na Gaeltachta an phlean. Is muide a mhaireann sa gceantar seo, is muid a thuigeanns an ceantar is dóigh, agus ag deireadh an lae tá sé tábhachtach go gcuireann muid ionchur isteach ann agus go dtuigeann muid céard atá ag dul ar aghaidh. Tá leagan amach deas ar an lá, fáiltiú, tá sibh ina lár sin anois. Beidh teachtaireacht ann ón Aire Agus cé nach féidir leis an Aire a bheith linn, ceapaim go bhfuil tábhacht ar leith go bhfuil an teachtaireacht seo tagthaí uaidh, agus labhróidh mé faoi sin rud beag ar ball. Beidh cur i láthair ann ansin ó Dháithí Mac Cárthaigh, plé i ngrúpaí, tuairisciú, plé oscailte, agus ansin ar ndóigh tiocfaidh mise ar ais. So mairfidh sé thart ar dhá uair a chloig, sin an plean. An tábhacht atá le teachtaireacht ón Aire, is dóigh, ná go bhfuil sé, ar bhealach, eolasach faoi céard atá ag dul ar aghaidh agus go bhfuil sé báúil. Is féidir linne go leor am a chaitheamh ag plé agus ag roinnt tuairimí ach dáiríre mura bhfuil siad seo curtha faoi bhráid an rialtais, ag bord an rialtais agus iad a bheith faofa, is beag is fiú iad. So, le píosa, tá go leor. Bhuel, bíonn an Conradh, is dóigh, ag stocaireacht an t-am ar fad ar rud amháin nó ar rud eile ó thaobh cúrsaí Gaeilge nó Gaeltachta dhe, ach tá roinnt cruinnithe an-dearfach tar éis a bheith acu le Roinn an Aire le píosa agus is cinnte go dtuigeann sé an phráinn a bhaineanns leis seo. Níl gá dhom an fear seo a chur in aithne d'aon duine. Saineolaí is dóigh é ar chúrsaí Gaeilge go háirithe. Is abhcóide é agus tuigeann sé an dlí agus cearta teanga agus tá leabhar nua foilsithe aige, An Ghaeilge agus an Dlí, agus is fiú go mór d'aon duine atá paiseanta faoin teanga cóip a fháil ach thar aon rud eile ba mhaith liom mo bhuíochas ar dtús a ghlacadh don méid oibre atá curtha isteach ag Dáithí san bplean seo na smaointe a tharraingt le chéile agus beidh sé ag labhairt arís ar ball libh chun a chuid oibre nó an dul chun cinn agus an phlean a mhíniú. So beidh muid ag briseadh suas i ngrúpaí, beidh trí sheomra ann agus beidh fócas difriúil ag na trí ghrúpa. Anois tá pointí áirid is dóigh a dhéananns imní dhúinn ar fad em agus tá rudaí is dóigh b'fhéidir a cheapanns muid atá ró láidir agus sin é an fáth go bhfuil muid anseo inniu nó tá rudaí gur mhaith linn a chur leis agus a chur isteach agus is dóigh gurb é ag deireadh an lae go bhfuil sé tábhachtach go Nuair a dhéananns tú plean go bhfuil leas iomlán an phobail mar bíonn, is dóigh, dearcadh rómánsúil againn ar fad de Ghaeltacht foirfe, tuigeann muid ar fad a chónaíonns sa nGaeltacht nach bhfuil a leithéide de rud ann ach ag an am céanna tá muid ag iarraidh a bheith chomh foirfe agus is féidir ach gur féidir slí mhaireachtáil a bhaint amach go bhfuil caighdeán maireachtála ann agus go bhfuil deiseannaí ann don phobal atá ag maireachtáil ann freisin. Mar sin, beidh, cuirfear sna grúpaí, chomh fada is eol dhom, go huathoibreach muid, ach beidh deis agat inchur agus tarlóidh plé, beidh cathaoirleach ar chuile ghrúpa agus beidh tuairisciú ag an deireadh. Sa seomra féin, tá cumhachtaí pleanála teanga a bheith faoi chúram Údarás na Gaeltachta, sin ceann, a cheapaim féin, a dhéananns ciall. Beidh Measúnacht Tionchar Teanga neamhspleách. Pointe 3, ceann atá ag déanamh imní do go leor de mhuintir na Gaeltachta agus beidh plé ar an gceann sin maidir le srian méid áirid achair a bheith ar do theach a dhíol mura bhfuil Gaeilgeoir i gceist agus b'fhéidir cíos gearr-téarmach agus b'fhéidir impleachtaí eacnamaíochta aige sin agus beidh orainn é sin a phlé. I seomra dó, inniúlacht sa teanga, eastáit tithíochta, ceann atá ag crá agus ag lot agus samplaí feicthí againn agus b'fhéidir an chur i gcéill a bhaineanns leis sin agus an quota b'fhéidir ó thaobh na Gaeilge ach dháiríre nach bhfuil far dhá chur i bhfeidhm. daoine ag tarraingt ar ais gurb ó dhúchas iad agus nár cheart, b'fhéidir, teacht idir dúchas agus oidhreacht dhuine agus, b'fhéidir, cumas teanga. Agus, ar ndóigh, b'fhéidir nach as an gceantar daoine ach gur bhog siad ann agus go bhfuil an oiread tugtha acu agus tá samplaí agam féin anseo in Inis Meáin, tá daoine anseo gur fiú teach sa nGaeltacht anseo iad, gur, go bhfuil siad níos Gaelaí ná muid féin agus b'fhéidir a gcroí san áit agus b'fhéidir gur cheart go mbeadh cás ar leith le déanamh dhá leithéidí sin. I seomra trí tá, i seomra trí tá pleanáil tithíochta mar chuid den phleanáil teanga. Déanann sé ciall. Limistéir pleanála teanga sa Ghaeltacht, títhe saoire agus títhe sóisialta. Ansin beidh deis againn ar fad, is dóigh, trí ghlór an urlabhraí don ghrúpa, eolas a thabhairt ar ais. Beidh na príomh-mholtaí dhá roinnt agus beidh siad le cur le chéile agus tá mé ag ceapadh go mbeidh an deis, b'fhéidir fós, fiú tar éis an lae inniu, cúpla seachtain eile, moltaí a chur le chéile agus tiocfaidh an cháipéis iomlán ar ais arís le cur faoi bhur mbráid. Ach is dóigh gob é an rud mór smaoineamh faoi ná go bhfuil tuairimí difriúil againn ar fad ach a bheith ag díriú ar an bpictiúr mór, mar is grá don Ghaeltacht agus don gceantar ina bhfuil muid ann, sin é an fáth go bhfuil muid ar fad anseo, le todhchaí na Gaeltachta a chinntiú. Mar cinnte má leanann rudaí ar aghaidh mar atá, Tá sé an-deacair ag daoine gur as an nGaeltacht iad cead pleanála a fháil, tá sé deacair fanacht agus ag an am céanna feiceann muid a leithéid sin ag tarlú i nGaeltachtaí eile ar bhealaí eile. Ach tá gá le saghas plean agus sin an rud gur mhaith linn a chur le chéile agus é a theacht uainne ar fad mar bhonn náisiúnta go bé atá uainn dhá gceantar agus ceapaim gob in é atá tábhachtach má bhíonn muid in ann a theacht ar a aontú nó ar phlean a fheileanns a bheag nó a mhór tromlach na ndaoine. Agus sin é. So anois, gabhaim buíochas libh as éisteacht liomsa ar dtús, agus feicfidh mé sibh istigh i gceann de na grúpaí, níl 'fhios a'm cá gcríochnóidh mé suas, tá mé ag ceapadh go mbeidh b'fhéidir i seomra a dó, níl mé cinnte. Agus ar dtús iarrfaidh mé ar Julian an teachtaireacht ón Aire a roinnt agus tá mé ag ceapadh go bhfuil sé ag cur nasc linn freisin ar dtús go mbeidh muid in ann é a léamh mura féidir é a chloisteáil. Agus ansin i ndiaidh teachtaireacht an Aire tabharfaidh mé cuireadh do Dháithí labhairt libh. mar sin, go dtí go bhfeicfimid ar ball sibh, slán go fóill. Dia daoibh, a chairde, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, as ucht an cuireadh a thabhairt dom an seimineár seo a sheoladh inniu maidir le cúrsaí pleanála agus tithíochta sa Ghaeltacht. Is iontach an rud é gur féidir linn dúshlán an lae inniu a shárú agus teacht le chéile mar seo go fóill chun phlé agus forbairt a chur chun cinn in ainneoin éiginnteacht an lae inniu. Tá sé tábhachtach go n-aithnímid an ról lárnach atá ag cúrsaí pleanála i saol an lae inniu agus i bhfeidhmiú na sochaí go háirithe sa chomhthéacs domhanda. Mar dhuine atá bródúil as an nGaeilge agus mar aire, tá sé tábhachtach go dtacaíonn an córas pleanála le cosaint agus cur chun cinn na Gaeilge agus ba mhaith liom labhairt libh ar dtús ar maidir le gnéithe agus córas pleanála a chuireann leis an tacaíocht seo. Tá bonn reachtúil le cur i bhfeidhm leanúnach an phróisis pleanála teanga faoi Acht an Gaeltachta 2012, arb é an phríomhspreagadh é chun tacú leis an dtiomantas i leith an gcuspóirí atá leagtha amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Aithníonn é seo sa Chreat Pleanála Náisiúnta nó an NPF a d'éisigh mo Roinn i 2018, a thagraíonn d'ullmhúchán agus do chur i bhfeidhm pleanála teanga ag leibhéal an phobail. Tacaíonn Cuspóir 29 den NPF le pleanála teanga a chur i bhfeidhm i limistéir phleanála teanga Gaeltachta, Bailte Seirbhísí Gaeltachta, agus Líonraí Gaeilge. Chun treoir bhreise a sholáthar maidir le beartas cuí a ullmhú, chuir mo Roinn Pleanála forbartha treoirlínte d'Údarás Pleanála. leis seo, d'oidhreacht teangeolaíocht agus cultúrtha i dtéarmaí úsáide talún le haghaidh tithíochta, lena n-áirítear fógraíochta agus comharthaíocht. D'fhéadfaí pleanála forbartha aonair iachall a chur ar iarrthóirí ar chead pleanála sonraí nó eolas áirithe a chur isteach le dul le tairiscintí forbartha i gceantar Gaeltachta, ar nós measúnuithe ar thionchar teanga na forbartha beartaithe, d'fhonn go ndéanfar é a mheas i gcoinne beartas ábhartha an Phlean Forbartha. Tá athbhreithniú agus uasdátú ar siúl an Roinn agam maidir leis na Treoirlínte ar Pleanála Forbartha agus foilseofar dréacht de na treoirlínte nuashonraithe i bpróiseas comhairliúcháin poiblí sa chéad chúpla seachtain eile. Cuirfimid fáilte is fiche roimh tuairimí maidir leis na. dréacht-treoirlínte seo ó bhaill an phobail agus ó páirtithe leasmhara, Conradh na Gaeilge ina measc. De réir na Rialacháin Pleanála agus Forbartha, chaithfidh Údarás Pleanála fógra a tabhairt do mo chomhleacaí, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta chun a dtuairimí a lorg maidir le iarratas ar phleanála do forbairtí a d'fhéadfadh i dtuairimí an Údarás tionchar ábhartha a bheith acu agus oidhreacht teangeolaíocht agus cultúrtha na Gaeltachta lena n-áirítear chur chun cinn na Gaeilge mar teanga an phobail. Tá sé rannpháirteach mar seo chun an Gaeilge a chosaint i gceantar Gaeltachta agus chuir Conradh na Gaeilge an ceist seo in iúl dom anuraidh. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Conradh na Gaeilge as ucht na ceisteanna tábhachta seo a ardú agus as ucht labhairt liom i mí na Samhna seo caite chun tús a chur leis an gcomhrá maidir le conas is féidir linn tacú leis an Ghaeilge tríd an chóras pleanála. Ón uair sin anuraidh, tá na hoifigí sa Roinn agam tar éis an cheist a scrúdú le Roinn na Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta sna míonna seo caite agus táimid ag iarraidh an beartas pleanála agus cúrsaí a bhaineann le pleanáil sa Ghaeltacht a scrúdú go hiomlán. Tríd na rannpháirteacha seo, cuirtear béim ar thorthaí dearfacha a bhaint amach don phróiseas pleanála, don teanga agus don phobal atá ina gcónaí agus ag obair sa Ghaeltacht. Déanfar an obair seo a leathnú trí grúpa oibre a chuirfear le chéile sna seachtainí atá amach romhainn agus beidh sé mar chuspóir ag an ngrúpa oidhreacht na Gaeilge a choimeád sa Ghaeltacht. Beimid ag obair le hionadaithe pleanála agus le oifigigh na Gaeilge ó na údaráis áitiúlta áirithe agus leis na ranna rialtais agus na údaráis rialta oiriúnacha chun an chuspóir seo a bhaint amach.

Buíochas leis an Aire ansin, teachtaireacht bhreá uaidh ó thaobh go dtuigeann sé dáiríre thar aon rud eile agus go bhfuil sé tacúil go gcaithfear, is dóigh, na Gaeltachtaí a choinneáil slán agus sin an rud mór agus tá an nasc istigh ansin sa chomhrá, más mian libh léamh an píosa, a dúirt sé freisin. Anois is mian liom cuireadh a thabhairt do Dháithí Mac Cárthaigh le labhairt libh.
Hi, conas atá sibh? Tá mé ag stracadh leis an teicneolaíocht fé láthair mar tá mé ag iarraidh mo scáileán a roinnt agus tá gach aon rud ag teacht aníos ar mo scáileán ach amháin an rud atá mé ag iarraidh a roinnt so dócha gur

Pleanáil agus tithíocht sa nGaeltacht, cur chuige ar leith do chás ar leith. Agus an chúis gur cás ar leith is ea cás na Gaeltachta is ea maidir le cúrsaí teangan, agus chímid ar fud an Aontais Eorpaigh go bhfuil eisceachtaí déanta do cheantair a bhfuil teanga mhionlaithe á labhairt iontu, agus an sampla is láidre, b'fhéidir, is ea oileáin Åland amach ó chósta na Fionlainne. áit a labhartar Sualainnis agus is mionlach ana-bheag iad i dtír mhór na Fionlainne. Ach sa chás sin, tá siad an-láidir ar fad, ní féidir leat talamh a cheannach ar na hoileáin san muna bhfuil Sualainnis agat. So, dá réir sin, ní fheictear dhom go mbeadh aon fhadhb ag aon cheann de na moltaí atáimid a dhéanamh ag an leibhéal ag an leibhéal Eorpach nó go bhféadfaí iad a chur go leataobh ar an mbonn sin. So mar bhí Mairéad ag rá, tá ár gcroíthe ar fad sa nGaeltacht againn agus sa nGaelainn ach caithfimid cuimhneamh aon phléadáil ar leith a dhéanaimid nó aon chás ar leith a dhéanaimid le héinne sa rialtas, nó cúirt nó in aon fóram den tsaghas sin nó raidió nó teilifís, Tá sé ar fad bunaithe ar chúrsaí teangan. Tá cur chuige ar leith ag dul dúinn mar a bhfuil cás ar leith againn mar gheall ar an nGaelainn agus sin tús, lár agus deireadh na hargóna agus an buntáiste atá againne nach bhfuil ag ceantair tuaithe eile nó ag ceantair eile atá buailte le cathracha. So, an fhadhb, ní gá mórán a rá anso, is dóigh go n-aithnímid ar fad iad is bhí Mairéad ag trácht orthu ó chianaibh, deacrachtaí móra ag daoine as an áit cead pleanála a dh'fháilt go háitiúil, agus is cosúil gur in ainsil atá an fhadhb sin ag dul. Uirbiú á dhéanamh ar na ceantair atá i ngar do sna bailtí móra, le heastáit tithíochta á dtógáil agus plód mór daonra as baile isteach, agus brú ar úsáid na Gaelainne san áit dá réir. Agus ní gá ach féachaint ar, bhuel, an sampla is fearr atá ann ná Bearna, ar ndóigh. gur ceantar Gaeltachta ab ea Bearna sna seascaidí. Ní cosúil go raibh aon fhonn ar éinne é sin a chimeád nó ar lucht pleanála ní fhaca siad go bhféadfaí an áit a chimeád mar cheantar Gaeltachta nó go mba chóir agus is bruachbhaile de chuid na cathrach anois é agus ní fhéadfá a rá ar aon tslí gur ceantar Gaeltachta is ea Bearna nó gurb é sin an an samhail nó an fhís a bheadh againn dos na ceantair Ghaeltachta atá againn féin agus ar ndóigh tá brú ag teacht amach ó chathair na Gaillí sna Forbacha, bhí sé i gceist sa Spidéal agus ó tharla cúrsaí iompair a bheith mar atá, is beag áit sa tír nach bhfuil a leithéid de bhrú orthu. Anso i Ráth Chairn, mar shampla, táimid. Bhuel, d'fhéadfá uair a chloig ó Bhleá Cliath nó d'fhéadfá bheith daichead neomad ó Bhleá Cliath ag braithint ar an dtrácht agus dá réir sin táimídne tagtha fé bhrú agus táimíd ag troid sa nÁrd-Chúirt fé láthair d'iarraidh stop a chur le heastáit tithíochta atá le tógaint i gcroí-lár na háite agus má théitear ar aghaidh leis ní Gaelainn a bheidh siad a labhairt san eastáit sin agus déanfaidh sé. scrios ar an áit seo, mar a dhéanfá le buama adamhach. An forálacha teangan i bpleananna forbartha nach gcuirtear i bhfeidhm. Bhí an tAire ag caint air seo cúpla nóiméad ó shin agus i gcead don Roinn, don Roinn Tithíochta, tá an méid atá san Acht go maith an fhaid is a théann sé ach níl sé á chur i bhfeidhm mar ba chóir agus beidh mé ag caint faoi sin i gceann cúpla nóiméad. Díríonn an an tAcht Pleanála ar na pleananna forbartha mar, mar a thuigeann sibh, tá gach cead pleanála bunaithe ar ar Phlean Forbartha an Chontae nó Plean Forbartha Áitiúil agus caithfidh sé a bheith ag teacht leis an méid sin agus tá dualgas reachtúil ar na Comhairlí Contae ar fad a bhfuil ceantar Gaeltachta iontu foráil a bheith acu sa Phlean Forbartha chun an Ghaelainn a chur chun cinn mar theanga an phobail. So an tslí a gcomhlíontar é sin de ghnáth is ea, go ndeirtear go ndéanfar measúnú teangan ar aon fhorbairt mholta agus nach dtacófar le haon cheann nach gcuirfidh an Ghaelainn chun cinn agus arís ar ais is beag locht a d'fhéadfá a fháilt air sin. Ach nuair a thagann sé chomh fada leis an rud a chur i bhfeidhm, lorgaítear, má lorgaítear, bhuel, go minic ní chuirtear i bhfeidhm in aon chor é. tugtar cead pleanála nó séantar é, beag beann ar chúrsaí teanga. Agus baineann sé sin leis na hoifigigh agus an tslí go n-iompraíonn siad iad féin agus is cásanna ar leith iad sin. Ach chomh maith leis sin, go minic lorgaítear ráiteas tionchair teangan agus go minic ní bhíonn ansan i gceist ansan ach b'fhéidir litir ó chara nó ó pholaiteoir agus chonaic mé ceann a bhaineann le Contae na Mí, an ceantar seo, Baile Ghib agus dúirt sé 'oh, these people tick all the boxes in relation to language impact, agus gur glacadh leis sin mar ráiteas tionchair teangan. So, dá réir sin, níl na forálacha sin á gcur i bhfeidhm mar ba chóir agus is féidir linn aghaidh a thabhairt fé sin agus tá forálacha san Acht cheana féin ina thaobh sin. Coinníollacha teanga nach gcuirtear i bhfeidhm nó ar féidir a chur i bhfeidhm agus tá sé ag teacht chun solais le, mar shampla, cás Bhaile an Fheirtéaraigh, áit ar cheann des na chéad áiteanna gur cuireadh coinníollacha teangan i bhfeidhm orthu agus an Bord Pleanála a dhein, más buan mo chuimhne. Bhí mé i gcás den tsaghas sin, is bhí an-bhaint ag Donncha Ó hÉallaithe leis na cásanna céanna. Bhí cás in iarthar Dhuibhneach agus bhí cás ar an Spidéal. agus chuaigh sé chomh fada leis an mBord Pleanála agus éisteacht phoiblí ó bhéal in Óstán Chois Fharraige agus bhí coinníollacha teangan curtha i bhfeidhm ag an gComhairle Contae agus bhí na forbróirí a d'iarraidh a ndúshlán sin a thabhairt. Pé scéal é, is é sin a chuir tús leis na coinníollacha teangan a bhí láidir an uair sin agus a thug slán sinn ón gcuid ba mheasa den rófhorbairt. Ach ó shoin i leith tá tá daoine nua i gceannas ar an mBord Pleanála agus níl siad ag cur coinníollacha teangan mar ba chóir i bhfeidhm agus tiocfaimid chuige sin i gceann soicind. Bhuel, séard a bhíonn i gceist ná, bhuel, séard a bhí i gceist, tá brón orm, le Baile an Fheirtéaraigh is ea gur gur gur gur mba léir don Choimisinéir Teangan nach raibh na na coinníollacha sin á chur i bhfeidhm, so gur 70% a bhí i gceist, 70% de na tithe agus an caighdeán a theastaigh ná an caighdeán a shásódh an an Roinn na Gaeltachta chun go mbronnfaí an deontas tithíochta ar dhuine. So, sin caighdeán soiléir agus céatadán soiléir ach ní raibh Comhairle Contae Chiarraí sásta é a chur i bhfeidhm. Agus nuair nach bhfuil, is beag deis atá agat dul ag plé leis sin. Agus tá coinníollacha nach féidir a chur i bhfeidhm agus an saghas coinníoll atá an Bord Pleanála a chur amach faoi láthair agus na Comhairlí Contae agus is rud nua é seo is ea go go dtráchtar ar chaighdeán an deontais tithíochta agus go dtráchtar ar chéatadán áirithe tithe atá le cur go leataobh do lucht labhartha na Gaolainne ach deir siad ina dhiaidh sin, muna n-aontaítear a mhalairt i scríbhinn. So, dá bhrí sin, d'fhéadfadh 70% a bheith luaite ach d'fhéadfá 10% a aontú i scríbhinn. D'fhéadfadh caighdeán Gaolainne a shásódh an deontas tithíochta a bheith luaite sa chead ach d'fhéadfaí pas san Ardteist a aontú i scríbhinn, so dá bhrí sin. Is coinníollacha iad sin nach fiú dadaí iad i ndáiríre. Agus tagann sé seo dtí an fhadhb is mó, is dócha, easpa tuisceana iomlán i measc na n-údarás áitiúil agus sa Bhord Pleanála agus is cosúil go bhfuil cúrsaí ag dul i ndonas mar Bhí tráth ann, agus bhí daoine tuisceanacha i gComhairle Contae na Gaillimhe ach go háirithe agus sa mBord Pleanála, agus gurb iadsan a leag síos, mar a dúirt mé, an chéad uair sa mBord Pleanála, an caighdeán ard Gaeilge a theastódh chun coinníollacha teangan a shásamh agus. agus céatadán a bheadh ag teacht le réadúlacht. Bhí ceann ab fhearr ar fad acu a bhain leis an Rinn, 60% de dhaoine go raibh an caighdeán Gaelainne acu agus 40% de mhuintir na háite. So chinn an saghas sin forbairt agus tithíocht an phobail mar ba chóir, ach d'imigh sin agus tháinig seo anois, táimid san fhaopach ina bhfuilimid. So cúig éileamh. Tá aon phointe déag sa cháipéis a cuireadh amach go dtí seo, ach sílim gur fiú agus gur féidir é sin a thabhairt anuas dtí cúig cinn, tá sé níos éasca cuimhneamh orthu agus níos éasca na pointí a dhéanamh. So níl aon rud fágtha amach ach go bhfuil sé curtha i láthair ar shlí éigin eile atá níos éasca b'fhéidir plé leis ag cruinniú seachas. Seo an chéad phointe. An chúis go bhfuil na ceardlanna seo againn is ea go bhfuil go leor le foghlaim againn óna chéile i gcónaí agus is beag rud nach féidir feabhas a chur air. So raghaidh mé tríd na héilimh agus beidh plé ina dhiaidh sin orthu, féachaint an féidir linn iad a thabhairt chun feabhais. Measúnú tionchar teanga neamhspleách i ngach cás. Mar a dúirt mé go dtí seo, Séard a bhíonn ann go minic ná duine nach bhfuil aon cháilíocht aige maidir le cúrsaí teangan, b'fhéidir gur innealtóir is ea é, nó pleanálaí baile, nó polaiteoir, agus go ndéarfadh sé, 'Á, yeah, beidh sé seo go maith don nGaelainn mar chuirfidh sé tithe ar fáil do chainteoirí Gaelainne más maith leo iad a cheannach'. Agus séard a bhíonn i gceist ná tithe móra i gcrích atá nach bhfuil dírithe ar dhaoine ón áit agus atá dírithe ar dhaoine as baile isteach agus a mhalairt de thionchar a bhíonn ann go gcuirtear an ruaig ar dhaoine ón áit agus go dtagann daoine nach bhfuil baint ná páirt acu leis leis an áit isteach ná go mbíonn dáimh acu leis an teanga. Cinnteacht, más ea, ar ar an gcaighdeán Gaolainne a theastódh agus táimíd ag moladh TEG B2 agus beidh mé ag teacht chuige sin i gceann soicind chun é sin a mhíniú. Séard atá i gceist ansan ná duine gur féidir leis é féin a chur in úil go maith sa nGaolainn agus go nglacfaí leis sin agus bíonn, is saghas NCT ar do chuid Gaolainne, ní ní ní chaithfidh tú aon aon staidéar a dhéanamh, ní ní chaithfidh tú Caoineadh Airt Uí Laoghaire a phlé nó rud ar bith mar é. Séard a bhíonn i gceist ann ná tástáil ar do chuid Gaelainne. Bíonn scrúdú ar siúl ag Ollscoil Má Nuad go tráth rialta. Seo an saghas Gaelainne a lorgaítear ó mhúinteoirí bunscoile. Níl a fhios agam go bhfuil sé sin á chur i bhfeidhm ach is caighdeán is caighdeán feidhmiúil Gaelainne é agus de thoradh ná fuil an deontas tithíochta ann níos mó, faraor ná fuil, ach dá éagmais san, is scrúdú é seo gur féidir a thoradh a bhaint amach go neamhspleách agus ní chuirtear brú ar lucht pleanála a rá go bhfuil duine éigin inniúil sa nGaelainn, ní chuirtear lucht, brú ar an gcomharchumann áitiúil nó an scoil áitiúil a rá go bhfuil duine, go bhfuil comharsa inniúil sa nGaelainn. Caithfear dul. chomh fada le hOllscoil Má Nuad agus bíonn scrúduithe ar fud na tíre is ar fud an domhain agus is féidir an teastas sin a bhaint amach má tá suim agat ann. Agus go nglacfaí leis sin mar inniúlacht sa nGaelainn agus chomh maith leis sin go nglacfaí leis mar riachtanas áitiúil má tá Gaelainn ag duine éigin, ba cheart glacadh leis go bhfuil riachtanas áitiúil ag an duine sin beag beann ar na srianta eile maidir le riachtanas áitiúil. Uimhir a trí, srianta ar eastáit tithíochta agus tithe saoire. Tuigimid ar fad nach leas na háite a dhéanann siad sin. Tá's againn go bhfuil tithe saoire in áit is cuireann siad go mór le heacnamaíocht na háite, ach séard a bheadh i gceist againn mar a phléigh mé ar ball ná gan níos mó ná níos mó ná 10% de thithe na háite a bheith ina dtithe saoire. Is seans go bhfuil plé le déanamh air sin, ach An sampla is measa, b'fhéidir, de sin ná go bhfuil níos mó tithe ná daoine i nDún Chaoin agus bhfuil siad deacair a bhaint den áit a cheapfar an fháil a dh'áit. So, dá réir sin, caithfear aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb sin. An phleanáil fhisiciúil mar chuid den phleanáil teanga, agus luadh an tAire é seo, deir sé, 'Á, tá an Roinn i gcoinne tacú leis an bpleanáil teanga'. Bhuel, tá, os a mhéad is gur féidir leo, agus iad in Baile Átha Cliath, ach bíonn an phleanáil fhisiciúil ag teacht salach ar an bpleanáil teanga. mar tá ócáidí agus ranganna agus deiseanna úsáide Gaelainne á gcur chun cinn ag na pleanálaithe teanga ar fud na tíre, ag an am gcéanna ní féidir leotha na daoine is tábhachtaí ó thaobh na pleanála teanga a choimeád sa phobal, sé sin, lánúna óga atá ag iarraidh clann a thógaint le Gaelainn, agus ag an am gcéanna tá daoine tagtha isteach sa phobal nach bhfuil spéis dá laghad acu sa nGaelainn agus a bheidh ag brú Béarla. sna scoileanna, seirbhísí poiblí agus mar sin de, rud a thagann in aghaidh na pleanála teangan. So tá an dá rud sin ag teacht salach ar a chéile fé láthair agus caithfear, caithfidh siad bheith ag tacú lena chéile seachas ag dul in aghaidh a chéile agus an ceann deireanach ná tithe sóisialta a chur ar fáil ina bpobail féin do mhuintir na Gaeltachta mar go minic cé an bhrí daoine a chur amach as an nGaeltacht go bhfaighidh siad tithe sóisialta. Ní gá gur eastáit tithíochta a bheadh i gceist le tithe sóisialta, is féidir tithe aonair a thógaint nó tithe aonair a cheannach chun tithe sóisialta a chur ar fáil. So tá sin tábhachtach. Anois bhí an tAire ag caint, mm, ar threoirlínte, ní leor treoirlínte nuair a thagann sé chomh fada le cad is ceart a chur, ceart a bheith i. i measúnacht tionchar teangan. Tá foráil ann san Acht Pleanála, ag Alt 33 (3), deir sé gur féidir leis an Aire a leagan síos trí rialacháin cad iad na rudaí go mba cheart a bheith i measúnacht tionchar teangan is táimid ag iarraidh go ndéanfadh sé amhlaidh, agus go mbeadh gá le measúnacht tionchair teanga neamhspleách i ngach cás, i gcás gach tí beartaithe agus gach saghas forbartha beartaithe eile i gceantar Gaeltachta, agus gur gá gur cainteoir Gaeilge neamhspleách atá cáilithe sa phleanáil teangan a chuirfeadh le chéile agus gcruthódh an mheasúnacht sin go raghadh an fhorbairt sin chun sochair labhairt na Gaeilge go háitiúil. Agus munar féidir é sin a chruthú go hoibiachtúil, nach bhfaigheadh an togra sin, nach bhfaigheadh sé cead. agus go gcaithfear é sin a chruthú ar bhonn eolaíochtúil. Bhuel, bhí ceist ann, agus ní dócha go dtagann sé chun cinn go minic, cad má tá duine chun teacht isteach i gceantar a bhfuil dífhostaíocht ard ann, abair Iorras Aithneach nó a leithéid sin d'áit, agus má tá duine éigin ag iarraidh monarcha a thógaint a chuirfeadh fostaíocht ar fáil go háitiúil agus ag iarraidh teach a thógaint dhó féin, cé nach bhfuil Gaolainn aige? Bhuel, san iomlán, is rud é sin a chuirfeadh labhairt na Gaolainne chun cinn go háitiúil, so d'fhéadfaí an cás sin a dhéanamh. ach go mbeadh an struchtúr ann go ndéanfaí an cás sin. Ní mholaimid go gcuirfeadh coinníollacha teanga isteach ar dhaoine a dhéanann iarratas ar chead pleanála chun teach a thógaint sa toghroinn arb as ó dhúchas iad ach go mbeadh an ghnáthsrian ar an teach sin a dhíol ar aghaidh. Is gnáth-rud é srian a bheith ar thithe a dhíol ar aghaidh, tithe fén tuath go háirithe nuair a bhíonn riachtanas áitiúil i gceist. 15 bliain nó 20 bliain, sin an dá am-scála is coitianta a bhíonn i gceist, tá ceann i mo theach féin. Is éard atá i gceist ná nach gcuirfeadh daoine, nach mbainfidís buntáiste as an stádas áitiúil atá acu chun airgead a dhéanamh, chun tigh a thógaint, is é a dhíol ar aghaidh, is tigh eile a thógaint, is é sin a dhíol ar aghaidh, nach féidir mí-leas a bhaint as an gcóras mar sin. Ó thaobh Béarlóirí na Gaeltachta dhe, bhuel, uimhir a haon, ní oibreodh sé, dá mbeadh daoine ag rá, bhuel, muna bhfuil Gaolainn agat, ní bhfaighidh tú, nó mura labhrann tú Gaelainn go háitiúil, go gcuirfear in aghaidh do chead pleanála. Is féidir leis an duine sin dul sa cheantar agus cead pleanála a lorg ar bhonn an riachtanais áitiúil, chomh maith le duine ar bith eile. Ach nílimid ag rá gur ceart go mbeadh aon bhuntáiste acu thar lucht labhartha na Gaelainne ach nílimid ag rá gur ceart go mbeadh stop leo murab cainteoirí Gaelainne iad. agus sin an gcúis sin tábhachtach. Tá siad ann cheana féin, tá siad ag Béarlóireacht leo cheana féin, ní dhéanfaidh siad cúrsaí níos measa agus seans go bhfeicfidh siad fiúntas na Gaelainne go bhfuil sé ag coimeád na háite mar is mian leo an áit a bheith. An cheist atá an mbeadh ar dhaoine coimeád san áit, Molaimid bhuel uimhir uimhir a haon agus measúnú tionchar teanga nó coinníoll teanga a leagan síos go mbeadh an TEG B2 mar mar slat tomhais agus séard atá i gceist ansan dar le Ollscoil Mhá Nuad an dream a dhéanann na scrúduithe agus a shocraíonn na cúrsaí. go mbeadh na foghlaimeoirí in ann páirt ghníomhach a ghlacadh i ngnáthchomhrá le duine nó daoine eile, fad is a théann an comhrá ar aghaidh ar ghnáthluas. Beidh siad in ann déileáil le réimse leathan ábhar ina leithéid de chomhrá, fé mar atá leagtha síos sa siollabas, chomh maith le hábhair eile ar spéis leo féin iad. Beidh foghlaimeoirí ag an leibhéal sin in ann dioscúrsa agus argóintí comhleanúnacha a thuiscint agus a chur ar fáil agus beidh a bhfuil le rá acu níos faide ná blúiríní comhrá a mbítear ag súil leo ag leibhéal B1. Ag an leibhéal seo, bíonn foghlaimeoirí in ann eolas a mhalartú, a sheiceáil is a dheimhniú. Is féidir leo trácht ar an tábhacht phearsanta a bhain le tarlúintí agus le heispéiris áirithe, dearcthaí a chur in iúl agus agus a chosaint le samplaí is le hargóintí a bhaineann le hábhar. Ní hamháin go mbeidh siad in ann iad féin a chur in iúl go sásúil ach beidh na straitéisí cuí acu le déileáil le rudaí a thagann chun cinn nach raibh siad ag súil leo. Níl aon bhaint aige seo le B2 na hArdteiste mar a bhíodh, an rud atá i gceist ná is creatlach Eorpach é seo maidir le foghlaim teangacha, tosnaíonn tú amach gan aon eolas agat, tar éis céad uair a chloig nó mar sin tá tú ag leibhéal A1, ansin tá tú ag leibhéal A2 b'fhéidir, sin an leibhéal a bheadh duine tar éis Gearmáinis a dhéanamh. don Teastas Sóisearach agus sin B1 agus B2 ina dhiaidh sin. Baineann na scoláirí i gColáiste Eoin agus Coláiste Íosagáin i mBaile Átha Cliath, Gael, Gaelcholáiste, baineann siadsan an B2 amach san Idirbhliain. So, daoine atá ábalta labhairt agus iad féin a chur in iúl, daoine a d'fhéadfadh páirt a ghlacadh i bpobal Gaelainne na háite. So sin an caighdeán a bheadh ceangailte le haon coinníoll teangan. Ach chomh maith leis sin, séard táimid a rá, má tá duine éigin a d'iarraidh cónaí sa nGaeltacht agus Gaelainne acu, go bhféadfaidís an teastas sin a thabhairt isteach dtí an, dtís na pleanálaithe agus go mbeadh sé sin mar chruthúnas go bhfuil riachtanas áitiúil acu, mar tarlaíonn sé go minic i gceantracha Gaeltachta nach bhfuil áit zónáilte i gcomhair tithíocht, mar shampla, agus gur féidir le duine suíomh a fháilt ar a chuid talún féin nó suíomh a cheannach, agus go gcuirfeadh an duine sin go mór leis an áit, ach nach bhfuil riachtanas áitiúil acu, nó b'fhéidir nach bhfuil siad ag obair san áit. Samplaí ar m'eolas féin ab ea fear ón Seana-Phobal, teaghlach ana-Ghaelach, ceol, Gaolainn is gach aon rud acu, ach go háirid, go raibh sé féin is a bhean ag obair i nDún Garbhán nó níos faide ó bhaile, bhí siad beirt ag obair ach i ngaelscoileanna. Ní raibh riachtanas áitiúil acu, dar le Comhairle Contae Phort Láirge, so, leigheasfadh sé go leor leor fadhbanna dá ngéillfí go raibh riachtanas áitiúil sa nGaeltacht ag duine go raibh an leibhéal sin Gaelainne acu. agus chabhródh sé go mór le daoine a choimeád aige baile agus ní bheadh constaicí rómpa agus daoine le Gaolainn a mhealladh isteach chun na háite, agus daoine as Gaeltachtaí eile, ar ndú. Anois arís ar ais, ní leor na treoirlínte go raibh an tAire ag trácht orthu mar ní bhíonn sa treoirlínte sin ach an cad is ceart a bheith sa Plean Forbartha agus de ghnáth bíonn an Plean Forbartha díreach maith go leor. go sásaíonn sé an riachtanas atá san Acht, ach leanann siad orthu ina dhiaidh sin, ach caithfear treoir bheartais a dhéanamh seachas treoirlínte, so gur treoir ón Aire fé alt 29 nó alt 31 den Acht Pleanála. agus séard atá i gceist ansan ná go scríobhann an tAire an treoir seo agus go mbíonn an treoir sin mar chuid den phlean forbartha, is cuma cad a cheapann na comhairleoirí áitiúla agus tarlaíonn sé seo i go leor réimsí timpeallachta, so go mbainfeadh sé le cúrsaí Gaelainne chomh maith. Go mbeadh an rud sin ann, go gcaithfí le daoine go bhfuil, mar a dúirt mé, an B2 acu sa TEG, go gcaithfí leotha amhail is go raibh riachtanas áitiúil tithíochta acu gan a thuilleadh riachtanais a chomhlíonadh, agus go dtiocfadh sé sin ó oifig an Aire agus go mbeadh sé mar chuid de phlean forbartha gach contae Gaeltachta nó gach ceantar Gaeltachta agus chomh maith leis sin go gcaithfí é sin a chur i bhfeidhm mar chuid d'obair na bpleananna sin agus gur gá leis an dara treoir bheartais ann maidir leis an, maidir le srian ar dhíol ar aghaidh. Is gnáthrud é mar a dúirt mé cheana féin go mbíonn srian le dhíol ar aghaidh ar thithe fén fén tuath agus an tslí go ndeintear é ná deintear comhaontú idir an forbarthóir agus an chomhairle áitiúil nach ndíoltar ar aghaidh ar feadh téarma 15 bliain nó 20 bliain sa tslí mar dúirt mé nach féidir leat bheith ag tógaint tithe as éadan is ag bogadh ar aghaidh is ag baint leas as do stádas mar dhuine áitiúil agus chomh maith leis sin ní Ní cheadófaí iad a chur, a scaoil amach ar chíos níos faide ná trí mhí in aon bhliain amháin, agus seo an gnáthrud a bhaineann le leithéid sin de shrian. Ach tá tábhacht ar leith ag baint leis maidir le cúrsaí Gaeltachta. Srianta ar eastáit tithíochta agus ar thithe saoire, arís treoir a theastaíonn ón Aire seachas treoirlínte. go gcaithfí a chruthú go gcuirfeadh an t-eastát go mór le cur chun cinn na Gaeilge mar phríomhtheanga an phobail, agus sé sin go mbeadh an Ghaelainn á labhairt mar theanga an tí i mbreis agus 90% de na tithe in eastát tithíochta i limistéir Ghaeltachta i gCatagóir A agus B agus 35% de na tithe i limistéirí Ghaeltachta i gCatagóir C. Mar tuigimid ar fad nach ionann an cumas sa nGaelainn agus Gaelainn a labhairt agus dáiríre is cuma cén scrúdú a chuirtear ar dhaoine ní dhéantar ach scrúdú ar a gcumas agus féadfaidh siad dul ar aghaidh agus bheith ag Béarlóireacht leotha ó dhubh go dubh ina dhiaidh sin. Ó thaobh go mbeadh an Ghaelainn inmharthanach mar theanga an phobail. Is gá go, tá sé cruthaithe go hidirnáisiúnta agus Conchúr Ó Giollagáin agus Seosamh Mac Donnacha sa suirbhé a dhein siadsan go gcaithfidh níos mó ná 67% den phobal bheith ag Gaeilgeoireacht go laethúil agus dá bhrí sin má tá eastát tithíochta chun Chun an Ghaelainn a shlánú ag leibhéal an phobail, caithfear bheith ag plé le leibhéal an-ard, dlús an-ard Gaeilgeoirí sna heastáit seo, mar nuair a scaoiltear na páistí amach i dteannta a chéile, dá mbeadh leath agus leath ann, is Béarla ar fad a bheidh ann, fiú dá mbeadh dhá dtrian agus trian amháin ann, is Béarla ar fad a bheidh ann. So muna mbíonn móramh thar a bheith mór ag Gaeilgeoirí in áit atá chomh dlúth sin le heastát tithíochta, caithfear bheith ag caint ar 90%. I gCatagóir C, bhuel, sin na ceantracha is laige Gaeltachta, buailte leis an gcathair agus áiteanna cosúil le Baile Ghib is mar sin de. So dá bhféadfaí é sin a thabhairt aníos thar 35%, bheadh éacht déanta ansan. Agus maidir leis na. na tithe saoire, an rud a dheineann siad san ná cuireann siad le praghas na háit, praghas an talaimh san áit, praghas an talún san áit, agus ní bhíonn deis ag muintir na háite iad féin tithe a cheannach go háitiúil. Tá an-chuid díobhála déanta in áiteanna cosúil leis na Dúnaibh, Dún Chaoin agus mar sin de. So, táimidne ag moladh nach gceadófaí níos mó na 10 fán gcéad des na tithe in aon toghroinn ar leith a bheith ina dtithe saoire agus má tá níos mó na 10 fán gcéad ann cheana féin nach mbeadh cead tuilleadh a thógaint. Uimhir a ceathair, gur gá Roinn na Gaeltachta is an Roinn Tithíochta a chur ag caint lena chéile ag leibhéal struchtúrtha agus leathbhuan. go raghaidíst i mbun taighde maidir leis na riachtanais tithíochta agus forbartha atá ag pobal na Gaeltachta i ngach limistéar pleanála teangan agus plean a chur le chéile chun go mbeadh an Ghaelainn ag mbeadh an Ghaelainn ag méadú ó bhliain go chéile mar theanga labhartha laethúil os cionn 67% ar a laghad de gach aoisghrúpa den phobal i gCatagóir A agus B agus 35% i gcás Catagóir C mar go mbeadh an Ghaelainn mar theanga an phobail agus go mbeadh sin inmharthanach teastaíonn an dá dtrian sin agus caithfidh sé sin a bheith mar aidhm, sin an phleanáil teangan a theastaíonn chun daoine a thabhairt thar an dtáirseach sin nó ní bheidh i gceist ach síorstracadh is teip agus 35% i gcás Catagóir C mar Dáiríre, mura bhfuil an méid sin ann, níl tú ag na rásaí. Mura bhfuil fonn ar an bpobal sna ceantair imeallacha a bheith san áireamh mar limistéar Gaeltachta agus a bheith fé réim na mbearta seo, is féidir teorainneacha na Gaeltachta a phlé leis an Rialtas agus tugadh isteach chun cainte, saoilim, níos mó leis na toghcháin d'Údarás na Gaeltachta ná aon rud eile. Is cuimhin liom bheith i mo mhac léinn. sna hochtóidí sa nGaillimh agus seoladh agam i dTír Oileáin agus vóta agam i dtoghchán an Údaráis. Bhuel, thug mé vóta do Joe Cooke an uair sin, ní dóigh liom gur mhaith sé dhom riamh é ó shin, ach agus dhéanfainn arís é. Ach tosnaíonn teorainn na Gaeltachta ag Dunnes Stores i gcathair na Gaillimhe, is tú dul ó thuaidh, so caithfear féachaint air sin arís. Pé an polasaí atá ann, is féidir, plé le category A, B agus C, ach beidh roinnt daoine, fiú ar imeall na Gaeltachta i Ráth Chairn, ná beadh fonn orthu bheith istigh fén mbeartas seo agus má bhíonn fonn amach orthu, ba cheart meas a bheith againn ar an méid sin. Ach tugadh an cheist sin maidir le teorainneacha chun cinn, is dóigh liom, níos mó le toghcháin an Údaráis seachas le haon rud eile, mar tá níos mó vótaí istigh i gCathair na Gaillimhe ná mar atá ón Spidéal siar. Agus seo an ceann a chothaíonn go leor ceannlínte agus cainte agus molaim go bpléifí é seo amach mar amach anseo sa ló. Is féidir, ní gá aon acht nó aon dlí eile a rith, ach faoi Acht na Gaeltachta tá, Tá féidearthacht ann gur féidir cúraimí ar bith de chuid comhlacht poiblí ar bith a tharmligean nó a fhágáil faoi Údarás na Gaeltachta ins na ceantair Ghaeltachta. So, d'fhéadfadh an tAire Tithíochta plé le Aire na Gaeltachta agus é sin a dhéanamh. An rud a mholaimidne ná gurb é a theastaíonn ná daoine atá oilte sa phleanáil teanga agus sa phleanáil fhisiciúil a bheith ag plé le cúrsaí pleanála fisiciúla sa nGaeltacht, gur daoine iad a thuigfeadh go mbeadh innealtóirí ann, go mbeadh pleanálaithe baile ann, go mbeadh pleanálaithe agus pleanálaithe teanga ag obair in aon oifig amháin agus iad ag iarraidh na haidhmeanna thuas a bhaint amach, chun go mbeadh níos mó ná 67% de na pobail ar a laghad de na pobail i gceantar A agus B ag labhairt Gaeilge go háitiúil agus 35 na ceantair C atá sásta dul leis an bpolasaí seo. Anois, má tá daoine den tuairim go bhféadfaí sin a bhaint amach ar shlí éigin eile, bíodh acu. Tá, ní bíodh acu, ach is féidir an cheist sin a phlé. Ach tá a fhios againn go bhfuil daoine amhrasach mar gheall ar commitment an Údaráis per se don nGaelainn agus an méid Béarla a bhíonn in úsáid maidir le cúrsaí gnó agus fisiciúil agus an saghas leisce a bhíonn ann go minic ar thaobh amháin den tigh rudaí a dhéanamh tré Ghaolainn, rudaí teicniúla, rudaí dlíthiúla a dhéanamh tré Ghaolainn agus an taobh eile den tigh, an taobh na pleanála teangan, an díograis atá ann go sonrach, an díograis atá ann ó thaobh na Gaolainne a thabhairt ar aghaidh agus go bhfuil an dá thaobh sin Bhuel, ba cheart an dá thoise a thabhairt le chéile agus ba cheart an phleanáil fhisiciúil a thabhairt faoi réim na pleanála teangan, dar linne, agus an lucht pleanála teangan i gceannas ar phleanáil fhisiciúil sa nGaeltacht ach oiliúint a bheith faighte acu sa phleanáil fhisiciúil araon agus ina dhiaidh sin is dóigh go dtiocfadh athrú meoin ar go leor den den meon gnó a bhíonn ar siúl san Údarás agus sa Ghaeltacht go bhfeicfidís go bhfuil fiúntas sa teanga, mar theanga oibre, mar theanga ghnó, mar theanga dhlí, mar shampla, agus go mbeadh sé de cheart ag daoine atá i dteideal tithe sóisialta a fháil faoi go bhfaighidís tithe ina bpobal féin, sílim gur prionsabal thar a bheith tábhachtach é seo agus go mbeadh sé le tabhairt san áireamh sa phlean atá beartaithe le cur i bhfeidhm ag an

anois, is dóigh. Tá muid ag dul ag roinnt suas. Tá tuiscint, is dóigh, níos doimhne againn ar na moltaí atá os bhur gcomhair, céard atá le plé, bhur dtuairimí le tabhairt, bhur moltaí le leasú, le maolú, cé bith céard a cheapann sibh. Nó b'fhéidir go bhfuil breis rudaí fágthaí ar lár ansin go dteastaíonns a chur leis. Ach anois, is dóigh, níl 'fhios a'm. Tá. Is dóigh, beagán ama atá muid imithe níos, b'fhéidir go nglacfaidh muid le leathuair le haghaidh na seomraí. Meas tú an bhfeileadh sé sin nó an bhfágfadh muid é, b'fhéidir leathuair a chloig agus tarlóidh sé, beidh sibh ag dul ar an turas fíorúil go huathoibríoch ansin, níl 'fhios a'm cá gcríochnóidh sibh ach bainigí sásamh as an bplé agus bígí glórach. So feicfidh mé ar ball sibh. Fáilte ar ais. Tá's a'm sa ngrúpa a raibh mise ann go cinnte nach raibh ár ndóthain ama a'ainn, ní raibh muid ach a' tosaí a' téamh suas agus a' tosaí plé agus níor éirigh linn na pointí ar fad a bheith pléite a'ainn ach mar a dúirt mé ag an tús, níl anseo ach tús, beidh deis ag daoine ionchur a chur leis seo. Is dóigh, doiciméid beo atá muid a chur le chéile agus beidh deis ag daoine cur leis. Is dóigh le haghaidh an pháirt seo go mbeidh deis againn an méid a bhí pléite a fháil agus tá urlabhraí ag chuile ghrúpa. Ag Seomra hAon bhí Dónal ag feidhmiú mar chathaoirleach agus Julian atá leis an tuairisciú a dhéanamh. So Julian, más mian leat, bheadh muid buíoch tuairisceáil ó sheomra a haon agus bhí sibhse ag plé cumhachtaí pleanála a bheith faoin Údarás, dáileadh measúnacht agus srian ar theach a dhíol ar aghaidh.
Grma agat Mairéad. Yeah bhí plé an-bhríomhar againn ar roinnt rudaí éagsúla agus tháinig cúpla rud chun cinn freisin go gcaithfear aird a thabhairt orthu freisin a bhaineann le ceisteanna b'fhéidir nach bhfuil san áireamh sna moltaí atá ann faoi láthair. Is dócha ceann de na rudaí is dócha le tosú ná you know d'aithin aithníodh freisin go bhfuil easpa tacaíocht teanga You know, ceann de na fadhbanna is mó gur gá déileáil leis freisin go gcaithfear tacaíocht teanga a thabhairt do daoine sa Ghaeltacht agus daoine b'fhéidir gan Gaeilge nó gan mórán Gaeilge agus gá le plean seirbhís tacaíocht teanga chuige sin. So sin rud amháin a bheadh a dhéanamh agus sin b'fhéidir, you know, mbreathnóidh muid arís air. Um, tá, bhí imní faoi scrúdú a bheith ar daoine um, an gcuirfeadh sé sin go stopfadh sé daoine um, pobal ag fás, mar shampla, Dar ndóigh, agus lú, go bhfuil pobal beo bríomhar inmharthana ag teastáil sa Ghaeltacht ach caithfear ag an am céanna daoine atá ag teacht a thuiscint go bhfuil freagrachtaí acu don Ghaeilge má thagann siad a chónaí sa Ghaeltacht agus ó thaobh coistí pleanála teanga de go bhfuil ról acu cinnte chun cabhrú leis na daoine a bhogann isteach. So is dócha an rud, an pointe is mó a bhí le déanamh maidir leis sin freisin ná, An rud a bhí i gceist leis na moltaí atá ann a cuireadh trasna chugainn freisin ná go bhfuil sé seo leis an riachtanas áitiúil a aithint agus go bhfuil sé le deis breise a thabhairt do na daoine áitiúil, go háirithe, nó daoine a bhog ar ais ón gceantar, a bhog, atá ag bogadh ar ais, go bhfuil Gaeilge acu agus go bhfuil sin mar bhuntáiste agus go bhfuil sin aitheanta mar riachtanas áitiúil so go mbeidh sé níos éasca teacht ar an bpleanáil, cead pleanála mar gheall air sin. Bhí samplaí tugtha, mar shampla, lánúin óga sa Spidéal go mbíonn orthu bogadh isteach sa chathair mar nach féidir leo teacht ar an chead pleanála agus go bhfuil an plean contae tábhachtach sa chás sin chun cinntiú go mbeidh nach mbeidh cuirfear bacainní ar forbairt tithe aonair agus eile. Is caithfear aird a thabhairt air sin freisin. Tá fadhb mhór le Airbnb, mar a thuigimid ar fad, agus gá sin a réiteach freisin agus tiocfaidh sin, b'fhéidir, leis na srianta tithe samhraidh agus eile. agus gur gá iad sin ar fad a thógáil san áireamh. Agus rud láidir a tháinig tríd, I think, ar fad ná níor chóir go mbeadh bacainní ar dhaoine óga tithe a thógáil ina gceantracha féin agus gur chóir go mbeadh céad tosaíocht in san polasaí i mbealach gurb é sin sin cineál an rud a bhí ag teacht chun cinn. Agus dar ndóigh, I suppose, is dócha go bhfuil sin tagann sé ar ais go riachtanais áitiúla. á aithint arís don dream áitiúil freisin. Ó thaobh, bhí, aithníodh freisin go ó thaobh na n-oileán de go háirithe gur luadh an rud faoin Limistéar Pleanála Caomhnaithe agus go gcaithfear breathnú air sin freisin féachaint an bhfuil sin ag cur bac ar na pobail sin fás. Is ceist éagsúil b'fhéidir é ó thaobh teanga de but is rud éigin gur fiú dúinn tabhairt faoi b'fhéidir agus níos mó a dhéanamh faoi freisin. Feirmeacha gaoithe is rud eile a luadh freisin gur chóir dúinn breathnú ar an gceist sin freisin is féachaint an bhfuil aon rud faoi leith gur fiú a dhéanamh ansin. Ó thaobh an Údarás na Gaeltachta agus cumhachtaí, luadh an ról reatha atá acu ná gur chóir go mbeidh siad curtha in eolas má tá forbairt mhór ag dul ar aghaidh ach ní chuirtear in eolas iad i gcónaí. Bhí go leor plé faoi tuilleadh acmhainní ag teastáil le déileáil le pleanáil ag an Údarás agus luadh go bhfuil an Údarás, you know, ag breathnaigh, luaigh duine ón Údarás, fiú, linn, you know, má bhreathnaítear ar an reachtaíocht nó na cosaintí atá ann don teanga ó thaobh reachtaíocht agus eile, go bhfuil siad níos lú ná na hábhair eile atá faoi chosaint freisin. So táimid ag tosú ag pointe nach bhfuil an Ghaeilge san áireamh go láidir so agus ansin an tríú pointe really faoin údarás, má tá na na cumhachtaí le tarmligean go dtí an údarás, ní féidir sin dhéanamh gan na daoine chomh hoilte céanna agus leis an scil ceannann céanna nó níos fearr ná na daoine atá ag plé le cúrsaí pleanála san sna húdaráis áitiúla faoi láthair agus ansin an buntáiste go mbeidh siad oilte sa phleanáil teanga freisin, so go mbeidh an dá rud ann d'fhéadfaí a tharmligean ansin, but is gá go mbeadh an rud déanta i gceart, ní féidir leathjab a dhéanamh más rud é go raibh aon rud le haistriú chucu. Luadh moladh eile gur chóir don Údarás smaoineamh ar dheontas a chur ar fáil do na daoine a spreagadh ó thaobh foghlaim na Gaeilge freisin, agus cur chun cinn na Gaeilge, sin just moladh eile a tháinig chun cinn. So sin cuid is mó de na moltaí a tháinig chun cinn inár ngrúpa. Mairéad? Súil agam go raibh sé mar léiriú ceart do gach duine a bhí sa chruinniú, sa ghrúpa. Go raibh maith agat, go raibh maith agat. Yeah, an, arís, is dóigh, an riachtanas áitiúil, is sin a thagann chun cinn agus is sin, is dóigh, an cothromaíocht a theastaíonns uainn a fháil anseo, nach mbeidh fabht ag tarlú ach nach mbeidh leatrom dhá dhéanamh ar aon duine is dóigh do mhuintir na Gaeltachta atá ag fás suas, sé talamh a muintireachta, a n-oidhreacht agus a n-áit chónaí é agus go mbeidh muid in ann an chothromaíocht sin a fháil agus spéisiúil is dóigh freisin go n-aithníonn gur go n-aithníonn sé agus go measann sé go bhfuil chuile dhuine báúil go mbeadh na cúramaí pleanála b'fhéidir faoi Údarás na Gaeltachta chomh fada is go bhfuil sé déanta ceart mar Gan lonnaíocht, is beag daoine a bheas thart le labhairt agus déanann sé an-chiall go mbeadh teanga agus tithíocht in aon fhoirgneamh amháin, mar a dúirt muid, i nGrúpa 2 agus má, tá súil agam, tá mé tar éis eolas a fháil ar mo scáileán go bhfuil mo chadhnra ag éirí íseal anseo agus tá mé ag iarraidh a bheith ag. gabháil do é a shocrú. So má imím, ní hé gur imigh mé in aon turas, tá súil agam go mbeidh mé in ann é a shocrú. I ngrúpa a dó ansin, bhí nó i seomra a dó, bhí John mar chathaoirleach agus ba é Caolán ag tuairisciú ar ais uainn. So, Caolán.
Yeah, go raibh maith agat. Um, ar dtús báire ar eh, an phointe maidir le inniúlacht sa teanga. Um, bhí, bhí moltaí ann in éadan díreach córas TEG a úsáid ach go mbeadh an tÚdarás ábalta b'fhéidir fríd na, na comharchumainn agus grúpaí pobail comhairle a fháil ar cé chomh oiriúnach agus atá daoine um, agus córas mar, mar sin b'fhéidir a úsáid. Um, Fosta, dúradh, bhuel, ag teacht faoin dara pointe ar eastáit tithíochta, go mbeadh daoine Gaeltachta ar an Bord Pleanála agus go mbeadh, go mbeadh muid, go mbeadh fios againn cé, cé atá ar an mbord agus go mbeadh, go mbeadh sin ina chuidiú dá mbeadh duine inteacht ag an leibhéal sin a bhfuil cinntí á ghlacadh ó thaobh eastáit tithíochta fosta. Bhí cúpla tuairimí difriúla a tháinig fá eastáit shóisialta, creidim, ag glacadh sampla ó na Déise, tá sé le feiceáil go dtig tithe a thógáil ar mhaithe leis an phobal in áit ar mhaithe le díreach, díreach brabús, ach go dtig leis a bheith déanta. Bhí sé ráite fosta i gcásanna mar seo go bhfuil b'fhéidir caighdeán níos airde ná díreach TEG B2 ag teastáil ins na heastáit atá tógtha. Bhí sé ráite fosta go bhfuil sé gur cheart dúinn fáil amach cén céatadán daoine le Gaeilge atá sna heastáit tithe sóisialta atá tógtha go dáta agus caidé mar atá polasaithe ag obair go dtí seo. agus bhí sé luaite fosta gurbh fadhb, fadhb náisiúnta atá ann le easpa tithe sóisialta seachas díreach gur, gur, gur rud Gaeltachta atá ann. Ní bhfuair muid really fhad le pointí trí agus pointí ceathair de bharr cúrsaí ama. Tá, tá súil agam gur, gur, gur chlúdaigh mé an méid is mó den méid a bhí le rá ag daoine, tá sé, ach tá nótaí glactha agam ar, ar cibé.
Ok, go raibh míle maith do Chaolán arís, yeah moladh an-mhaith ansin maidir le Gaeilge a bheith ag ionadaí a bheadh ar an mBord Pleanála, sin tábhachtach mar mura dtosaíonn an tuiscint go minic ón mbarr anuas, bíonn sé an-deacair a dhul i ngleic le fadhb nuair a bhíonns cead faighte. i seomra 3, sin an seomra a raibh mise ann agus bhí Róisín agus Edel i mbun áisitheoireacht agus mé a cheapadh go bhfuil Edel le tuairisc a thabhairt dhúinn.
Yeah, go raibh maith agat, Mairéad. Um, so, roinnfidh mé mo scáileán go gcífidh daoine agus mar a luamar um, Mar a luamar, is cáipéis beo atá anseo agus beidh anseo so tá fáilte roimh dhaoine teacht thar n-ais chuige. Bhí plé ar pleanáilt tithíochta mar chuid den phleanáilt teangan. Bhí plé ar an dtábhacht atá ann féachaint ar léarscáil nó mapáil fisiciúil a dhéanamh. roimis aon taighde eile, go mbeadh taighde déanta ar gach toghroinn atá ann féachaint cad iad na botháin nó na tithí atá ann fé láthair. Agus bhí plé ar an ról a bheadh ag leibhéal reachtaíochta mar chuid de seo agus féachaint fiú ar seana-léarscáil freisin. ar cad a bhí ann roimis. Bhí plé gur, go bhfuil géarghá. Luadh cuid de na pointí seo cheana féinig, ach déanfaidh mé achoimre air pé scéal é. Géarghá le tithíocht do dhaoine óga, go mbeadh siad in ann teach a thógaint mar go leor de na tithe atá tógtha cheana féinig, is tithe móra atá ann agus gur gá féachaint ar an éileamh atá ann fé láthair ach freisin go bhfuil. tabhairt fé ndeara go bhfuil an daonra ag fás agus gur cóir go mbeadh socheolaíocht mar chuid den taighde seo freisin, ní hamháin an taighde fisiciúil ar cad tá ann. Ansin, ag labhairt ar an limistéar pleanála teangan sa Ghaeltacht, bhí plé ar an gá tacú le Catagóir C, go bhfuil, gur chóir dúinn tarraingt as an eolas atá amuigh ann cheana fhéinig mar féachaint cé a ghlac leis an scéim aitheantais is a leithéid ach gur gá bheith cúramach ar an eolas seo mar gan droim a thabhairt d'aon áit caithfimid na riachtanais éagsúla a aithint i dtaobh cur chuige seo, tá sé casta agus a leithéid agus bhí moladh freisin féachaint ar tuilleadh bailte seirbhíse Gaeltachta mar atá á fhorbairt ar an gClochán agus gur deis é le catagóir C mar shampla. Ansin bhíomar ag plé tithe saoire agus. Bhí buairt ann maidir leis an 10% atá luaite anseo cheana fhéinig go mbeadh ceantair ar leith as an áireamh, abair, anseo in Uíbh Ráth agus Corca Dhuibhne. Bhí daoine ag rá go bhfuil os cionn de 10% de thithe saoire ann cheana fhéinig, mar sin cad a tharlódh? So bhí cúpla plé ann, moladh gur chóir go mbeadh b'fhéidir, díolachán tithe gur gá, nuair atá tithe á dhíol, gur gá iad a dhíol le duine ón gceantar. Bhí moladh ann gur chóir go mbeadh stráitéis ag an gComhairle Contae leis na tithe seo a cheannach agus iad a iompar isteach ina dtithe sóisialta agus gur gá féachaint air seo níos sa mhó toisc costas na dtithe faoi láthair, go bhfuilid ró-dhaor do dhaoine áitiúla, fiú do thithe beaga. Níor éirigh linn an pointe deiridh a phlé go hiomlán ach is dócha go raibh sé leathpléite againn sa mhéid thuas agus gabhaim buíochas le gach éinne a bhí lárnach sa phlé agus páirteach sa ghrúpa agus díreach le rá arís gur cáipéis bheo atá ann agus go bhfuil fáilte roimh aiseolas eile. Sin an méid.
Go raibh míle míle maith agaibhse, níor éirigh linn, bhí go leor le rá againn ar na pointí sin agus is cinnte, go bhfuil, is ea, tá na rudaí seo an-ghar do chroí mar go bhfuil, is dóigh, feidhm eacnamaíochta freisin agus tionchar eacnamaíochta acu sin ar cheantar agus, you know, braitheann na ceantair Ghaeltachta ar thurasóirí freisin. Agus tá sé an-deacair, is dóigh, a theacht ar shocrú atá féaráilte nach bhfuil tú ag cur teorainn ar féidireachtaí ceantar ó thaobh deiseanna eacnamaíochta dhe ach ag an am céanna go bhfuil tú ag cosaint teanga. So sin cuid de na rudaí a bheas le plé againn. Agus freisin bhí moladh maith ansin sa ghrúpa, cheap mé, ó dheas maidir le. is dóigh, céard atá ann, cad tá sa gceantar cheana, cónaíonn mise i gceantar a bhfuil go leor tithe ann ach níl go leor daoine ann ach níl go leor de na tithe ar fáil, is le daoine iad, b'fhéidir, a d'fhág an t-oileán agus lena muintir, thar na mblianta agus teach a choinníonn siad sa gclann, b'fhéidir, ach ní maith leo é a ligean leo, ní maith leo é a dhíol agus is dóigh, bíonn an mhaoithneachas tíre sin ann ar fad nuair atá ceangal agat le háit, sin an áit a bhfuil na rútaí agus bíonn daoine ag ceapadh go dtagann siad ar ais ach b'fhéidir gur fiú smaoineamh faoi bealach eicínt lena sin b'fhéidir go mbeadh na tithe ar fáil ar son leas an phobail freisin. Ar aon chaoi, anois tá go leor le rá agus tá deis tar éis fáil agamsa labhairt cheana. Tá muid lena oscailt suas agus beidh deis agaibh tré phróiseas lámh a chur in airde agus beidh thart ar 30 soicind agaibh má tá aon phointí a a cheapann sibh gur mhaith libh a roinnt linn mar ghrúpa. Beidh muid ag críochnú thart ar a dó dhéag, ach is dóigh, an chéad cheist, sara n-osclaíonn muid an plé oscailte, mar uaireantaí nuair a osclaíonns tú é, bíonn go leor le rá agus fanann muid, cailleann muid an fócas. Is dóigh, an chéad chéim eile, i ndáiríre, faoi seo, is féidir linn a bheith ag plé, ach nuair a bheidh na tuairimí seo, agus beidh cáipéis beo, dho seo, beidh deis tuairimí a chur ar aghaidh go dtí Conradh na Gaeilge ar feadh méid áirid eile d'achar níl a fhios a'm bhfuil an teorainn leagtha síos ach beidh sé sin níos soiléire sna laethanta amach romhainn. Beifear i dteangmháil libh maidir le cá bhfuil muid ag dul leis seo nuair a bheidh's dréacht eile curtha le chéile a'inn agus an dréacht deiridh is dóigh agus muid sásta cén chaoi gur féidir é seo a bhrú chun cinn. a bhfuil sé ag teastáil uainne, bhfuil muid sásta seasamh ar a chúla agus a rá, breathna, teastaíonn sé seo, tá géarghá leis agus teastaíonn an plean seo a bhrú chun cinn. Bhí go leor caint ansin ar threoirlínte agus fiú ag caint an Aire, ach tá a fhios ag chuile dhuine cad é treoirlínte agus d'fhoghlaim muid go leor faoi threoirlínte, is dóigh, fiú le linn na paindéime, mura bhfuil sé ina bheart nó, is dóigh, ina ghníomh mura gcaitheann sé tarlú go dlíthiúil. Úsáideann daoine treoirlínte mar chur i gcéill nó mar is cuma liom. So. Má tá aon mholtaí air sin, b'fhéidir, go dtabharfaidh muid an t-eolas air sin ar dtús agus ansin go aon eolas eile nó aon smaointe eile atá ag aon duine. So tá nasc agaibh ansin, is féidir leat lámh a chur in uachtar. Mairéad, dhá rud faoi cá rachaidh rudaí uaidh seo amach. Is dócha gur chóir dúinn a aithint go bhfuil an Roinn na Gaeltachta agus Roinn Tithíochta ag feidhmiú ar seo anois le rud éigin a chur le chéile. So, seo an t-am ábhartha leis na moltaí seo a chur chun cinn, níl aon dabht faoi sin. An dara rud, luaigh an tAire Tithíochta ar maidin go bhfuil siad ag cur coistí oibre ar bun. Caithfimid é sin a fhiosrú níos mó ar cad tá i gceist agus féachaint ar conas gur féidir linn ionchur ins na coistí oibre sin le cinntiú go mbeidh na moltaí seo á chur chun cinn. So tá cúpla bealach ansin gur féidir linn rudaí a chur chun cinn, but dar ndóigh tá bealaí eile ann ehm bheadh sé go maith agus sílim go raibh Aengus níl a fhios agam an bhfuil sé fós linn, cathaoirleach an Choiste Gaeilge, Gaeltachta agus na nOileán, bhí sé linn níos luaithe, seans go mbeadh siadsan sásta éisteacht a thabhairt ar an ábhar freisin, gur féidir linn é a chur chun cinn le na polaiteoirí go ginearálta nuair atá moltaí le chéile, you know curtha le chéile. Em, so tá rudaí áirithe sílim a fheicim a luíonn le ciall dúinn a chur chun cinn agus tá cúpla bealach, cúpla rud tosaithe nach raibh tosaithe roimhe seo gur chóir dúinn a úsáid anois, sé sin na cainteanna idir Roinn na Gaeltachta, an Roinn Tithíochta agus na coistí oibre seo atá siad tar éis a lua ar maidin.
Agus Julian, an cáipéis seo, le go mbeidh deis ag daoine, is dóigh, ionchur nó tuilleadh smaointe, agus ní chuile dhuine, b'fhéidir, a bhíonn ag iarraidh labhairt amach ach an oiread, nó b'fhéidir a thógfas agus a shuífeas síos agus a smaoineos faoin méid a bhí le rá ann, cén chaoi go mbeidh deis acu moltaí agus tuairimí a chur ar aghaidh agus meas tú cén fhad ama a bhfuil muid ag caint faoi. Yeah, tá, tá Peadar chun a bheith ar ais i dteagmháil leis na daoine a bhí i láthair a chláraigh nó a chuir ainm acu ar aghaidh nó is féidir a chur go dtí Gaeltacht ag cnag ponc ie mura chuir tú sonraí ar aghaidh. But beidh sé i dteagmháil leis na OPT ar fad agus na Comharchumainn ar fad leis an nasc go dtí an cáipéis roinnte agus beidh deis ag daoine suas go dtí deireadh na míosa, so an Aoine seo, ar ó, seachtain ón Aoine an dáta agus ina dhiaidh sin déanfaimid iarracht é a chuimsiú go dtí rud éigin gur féidir linn dul ar ais go dtí na grúpaí agus féach an bhfuil siad ag tacú leis an cháipéis go hoifigiúil agus beidh muid ag plé leis na polaiteoirí den beidh sé níos éasca ina dhiaidh sin. Ar féidir liom moladh a dhéanamh ansin, má tá deis againn freisin, mar scaoileadh diúracán isteach nuair a bhí muid ag obair ar na pointí ansin, ní dheachaigh an diúracán céanna isteach ar chuile chainteoir b'fhéidir, ach go mbeadh deis againn na tuairimí a léirigh muid mar chuid de na grúpaí, go mbeadh deis againn a fad, iad sin a sheoladh ag duine eicínt, mar san achoimre, bhí an achoimre gearr go maith freisin, so bheadh sé an-tábhachtach, go mór mór, go mbeadh cuid de na pointí a déanadh, agus bhí mé i ngrúpa a dó, go mbeidís sin curtha ar fáil.
Cinnte, cinnte, an ceart agat a Sheáin, agus is féidir sin a chur ar aghaidh go dtí Gaeltacht@cnag.ie.
Agus tuigim uaireantaí go mbíonn diúracáin ag teastáil le deireadh a chur le mo chuid cainte-sa ach fhad 's go bhfuil muid comhionann faoi na diúracáin. Agus just pointe amháin a rinne mé, dar liomsa an saineolaí is mó Gaeltachta maidir le cúrsaí pleanála ná an fear iontach sin agus luaigh muid ar an gcruinniú cheana, Breandán Ó Beaglaoich.

An mbeidh deis againn na tuairimí breise sin atá imithe isteach, an mbeidh siadsan ar fáil go poiblí, mar is dóigh go mbeadh suim ag gach aon duine a fheiscint cad iad na tuairimí atá ag teacht chun cinn ó na pobail difriúla. Tá's agam ar just leibhéal pearsanta dom féin bheadh ana shuim agam a fheiscint cad a bheadh ag teacht chun cinn. Sin é an chéad rud. So just an chéad cheist is leanfaidh mé ar aghaidh agus déanfaidh mé na pointí atá le déanamh agam agus ansan is féidir liom bogadh ar aghaidh. Maidir le pointe a dó den gcáipéis féinig, sin é, go n-úsáidfí Teastas Eorpach na Gaeilge, Leibhéal B2, soiléireacht de dhíth conas a dhéanfaí an measúnú seo ar aon duine a bheadh ag iarraidh tigh a thógaint nó a bheadh ag lorg tí i gceantar Gaeltachta. Bhfuilimíd ag caint ar duine amháin sa teaghlach? An bhfuilimíd ag caint ar na haon duine? Tá soiléireacht de dhíth ansan. Tá sé go mór bainteach le pointe a trí ansan fén srian, na srianta a chur ar eastáit agus mar sin de agus dá mba rud é go bhfuil eastát ann, sé an rud atá luaite ná go mbeadh, you know, go bhfuil treoir beartais ag teastáilt nócha fán gcéad a bheith, you know, ag úsáid na Gaelainne chun go mbeadh sí mar an phríomhtheanga in úsáid. So téann sé sin ar ais go dtí an mheicníocht a bheifí ag úsáid Teg, B2, ó thaobh inniúlachta teangan na ndaoine sin nó an teaghlaigh sin, go mba chóir go mbeifí ag cur an rud san i bhfeidhm do gach duine sa teaghlach seachas do dhuine amháin, ná sásódh sé díreach duine amháin, go gcaithfidh sé gach duine atá i gceist a shásamh. an leibhéal B2 san. Ní dóigh liom go n-oibreodh sé mura mbeadh san i gceist. Feicim go bhfuil Mairéad ar ais anois so but sula thagann sí isteach arís mar chathaoirleach just maidir leis na ceisteanna a bhí agat, sin an fáth go raibh muid ag iarraidh cáipéis roinnte a úsáid, Treasa, go bhfuil deis ag daoine gach rud a fheiceáil atá daoine a chur isteach sa cháipéis. agus go gcuirfimid an nasc sin ar aghaidh gur féidir le daoine gach rud a chur isteach, so go bhfeicfidh gach duine gach moladh atá curtha ar aghaidh ag daoine, cinnte. An dara rud faoin B2, níl a fhios agam an bhfuil Daithí ag iarraidh teacht isteach ar sin arís nó Peadar? Daithí fós linn?
Is ceist chéasta is ea é, mar an cur chuige a bhí ann go dtí seo ná go gcuirfí an t-agallamh ar cheann an tí, seachas ar gach éinne. agus tá buntáistí is míbhuntáistí ag baint leis sin. An buntáiste a bhaineann leis is ea, agus mar a phléas sa ngrúpa féin, dá mbeadh duine éigin ag teacht abhaile ó Shasana nó ó Bhaile Átha Cliath nó fiú duine ó cheantar Gaeltachta in aice láimhe agus dá mbeadh fonn orthu tigh a thógaint, tá go leor constaic ann fé láthair mar gheall ar chúrsaí timpeallachta is mar sin de agus níos mó ná sin muna bhfuil áit zónáilte i gcomhair tithíochta agus dá mbeadh, dá bhféadfadh an duine sin a spáint go raibh Gaelainn aige nó aici agus cead pleanála a fháil don teaghlach ar fad agus sílimid gur rud thar a bheith dearfach is ea é sin go háirid sna cheantair tuaithe. Maidir leis na Stáit Tithíochta, tuigim an rud a dúirt Treasa, mar gheall ar go mbeadh deacracht ann go mbeadh 90% dos na tithe agus gan ach Gaelainn ag duine amháin acu ins gach aon tigh agus, bhuel, is fadhb í sin a bhaineann le

an riail sin i bhfeidhm. Ach ó mo chuid taithí ag plé leis an gceantar seo ó thaobh dlí dhe, chonaiceamar nuair a cuirtear céatadán ard i gceist agus caighdeán ard i gceist i Stáit Tithíochta atá á dtógaint ar bhonn tráchtála nach dtéitear ar aghaidh leo. sé sin le rá, sa Rinn bhí sin 14 tigh le tógaint, 60% do lucht labhartha na Gaolainne is 40% do mhuintir na háite, rud foirfe, dar liomsa, ach níor chuathas ar aghaidh leis, mar gheall go mbeadh praghas níos ísle orthu dá réir. Ní dóigh liom gur féidir chomh simplí ná an scrúdú a chur ar cheann an tí.

Cinnte. Cinnte. Yeah, just is dócha, tagann sé seo ar ais arís go dtí a bheith ag cur an scrúdú san ar cheann an tí gan aon, gan aon léargas a bheith á dh'fháilt ar cad í teanga teaghlaigh an tí sin, cad é an t-iompar teangan an gnáth iompar teanga atá sa tig, like címse fhéinig, anseo ar an mBuailtín, san eastáit a thóg an Comhairle Contae, tá a bhformhór de na clanna san, agus nílim á rá in aon saghas drochshlí in aon chor, a mhalairt, mar tá siad tar éis cur leis an mbaile i slí chomh mór, ach is trí mheán an Bhéarla a bhíonn siad ag feidhmiú. agus cuireadh pé scrúdú nó pé coinníoll nó pé rud a d'fhéadfá a ghlaoch air, an cur i gcéill is dócha, bhí sé ann ag an am agus ní oibríonn sé. So is dóigh liom go gcaithfear, má táthar ag moladh scrúdú ag aon leibhéal nó aon rud, go gcaithfear a bheith ana-mhionsonraithe agus go bhféachfar ar i bhfad níos mó ná díreach ceann an teaghlaigh sin. i gcomhthéacs teangan.
Cad mar gheall ar an seana-chóras a bhí ann, sé sin, an deontas, bhuel, dá mbeadh an deontas tithíochta thar n-ais arís, leigheasfadh sé sin go leor fadhbanna, mar an t-aon chúis go rabhamar ag moladh B2 is ea go bhfuarthas go raibh an scrúdú, A tugtar ar Scéim Tithíochta na Gaeltachta nó mar gheall air sin. Dá mbeadh an scrúdú sin fós ann agus dá mbeadh sin ag teastáilt, mar ní bhfaighidh tú an, nó an scrúdú na ndeich bpunt nó pé rud a bhí air nuair a cuireadh deireadh leis. Dá mbeadh sé sin ann, bheadh sé i bhfad ní b'fhearr mar, mar scrúdú ná an B2. An fáth go rabhamar ag moladh B2 is ea nach bhfuil, na scéimeanna sin ann níos mó, dá bhféadfaí iad sin a athbheochaint, bheadh sin i bhfad ní b'fhearr mar féachann sin ní amháin ar chumas ach chomh maith leis sin ar iompar teangan. So, aontaím leat ar fad ar fad dá bhféadfaí é sin a thabhairt thar n-ais go mbeadh sin ní b'fhearr ná an B2. Seans gur féidir linn é sin a chur isteach sa é sin a chur mar chuid dos na moltaí go ndéanfaí athbheochan ar an dá más rud cuimsitheach atáimid a lorg go dtabharfaí ar ais an deontas tithíochta agus an scrúdú labhairt na Gaeilge. Dá mbeadh formhór na ndaoine atá anseo ar a shon sin, sílim go mbeadh sé sin. Feasach ar am ansin a dhóigh. Tá Comhlacht Forbartha na Déise, ag iarraidh teacht isteach ansin le píosa
Dia is Muire dhíbh, conas athá sibh? Is mise Críostóir Ó Faoláin, an bainisteoir leis an Comhlucht Forbartha thíos anso sna Déise. An pointe a bhíos ag iarraidh a dhéanamh ná an polasaí ar fad agus an chaint ar fad, baineann sé ar bhealach le, is dócha, cosaint a thabhairt do chúrsaí Gaeilge sna Gaeltachtaí agus Níl aon dabht ach go bhfuil sé sin ag teastáil agus an-thábhachtach. But ceapaim go bhfuil gné eile ag teastáil in éindí leis agus sé sin forbairt na Gaeilge sna Gaeltachtaí. Inár gcás thíos sna Déise, tháimid cheana féin tar éis titim fé bhun an seasca seacht faoin gcéad agus you know léiríonn an taighde go bhfuilimid i mbaol dá bharr agus má tháimid ag iarraidh go mbeadh pobal Gaeltachta againn amach anseo, sin sprioc a athá amach romhainn ná dul chun cinn a dhéanamh agus an slat tomhais sin, an 67% a bhaint amach amach anso. Now, tuigim go bhfuil, you know, cur agus cúiteamh mar gheall ar an moladh go mbeadh cúraimí pleanála fé chúram Údarás na Gaeltachta but cinnte ba cheart go mbeadh cúraimí tithíochta fé scáth an Údaráis agus sé sin go mbeadh ról ag an Údarás scéimeanna tithíochta agus go háirithe scéimeanna tithíochta inacmhainne a fhorbairt do chainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht ionas go mbeadh an dul chun cinn sin déanta agus nach mbeadh an rud atá ag tarlú faoi láthair na huaire, sé sin cainteoirí óga Gaeilge as na Gaeltachtaí ag bogadh amach as na Gaeltachtaí toisc nach féidir leo teach a fháil ina gceantar féin.
Tá mé ag feiceáil go, tá mé ag ceapadh go gcríochnóidh an nasc i gceann go luath anois, tá sé ar bhuille an mheán lae. Tá mé fíorbhuíoch dhaoibh ar fad faoi freastal, faoi bheith gníomhach, faoi bheith glórach agus bhur dtuairimí a thabhairt. Ní chríochnaíonn sé anseo, tá fráma sách gearr ama, mar a luaigh Julian ansin, ceapaim seachtain ó amárach ab ea? chun bhur gcuid smaointe a chur ar aghaidh agus ansin,